mm. wee sị na e, dịka ụfọdụ n'ime anyị amalụgo onye ị bụ anyị amalụgo afa gị biko ka ị kọwatụgodoro anyị ihe bụ chi chi mmadụ a na-asị mmadụ nwee chi ma ọ ka ka m ma gịnị bụ chi a na-asị mmadụ jekene nwee daalụ rinne nna m mm.
chi amaka mmadụ ịma chi amaka ọ kwa eziokwu na enwere chi ukwu enwere chi nke ukwu bụ chi kele ma chi nta ma chi ukwu mana ihe bụ chi bụ onye Igbo na-asị na onye ọnụ ụwa mmadụ bụ chi ya. Onye ọnụ ụwa mmadụ bụ chi ya. Onye nọ mmadụ ụwa, onye bụ chi. Sọkwa ya bụrụ na ọ n'alụsị ka a na-ekpe gị ikpe. Onye a nọrọ gị ụwa bụ chi gị ga-akwụ n'iru. sọkwa bụ na amoosu na-ekpe gị ikpe onye bụ chi gị ya eje zaa oku anwa ma ị na-eri ihe dị mma na chi mere gị ọ chi gị ya ebu ụzọ jee zọtara ya oke anwa e nwee ihe ọ na-agba omume chi ime mmadụ bụ ihe ọjọọ sị ha nna onye a nwekwa chi o ọ bụkwa chi ya nwa ọ bụghị naanị n'ekpere ị na-ekpe ekpere kwụba aka ọtọ mara onye bụ chi gị na-ekpeku ya chi onye adị n'izu n'ibe a na-akwakọrọ ime ya ibe mmadụ ọ mmadụ bụ chi dịka onye nwụrụ anwụ na-anọ mmadụ ụwa ihe mmadụ na-anọ ụwa bụ ụwa ịsaa dịka m nwụrụ taa bịawa ụwa ibe m ya-abịa bụ ụwa mmadụ ịsaa ị bịara anọ ụwa mmadụ ịsaa ya bịazi ụwa laịlaị ada ekwutezi onye anwa ọzọ ya enwere chi ma onye na-aghọtara ibe bụ chi ga na-ata aka n'ọnụ mgbe ọbụla ibe ike bịa o buru ụzọ mee gị onye nwere chi anọ anọ n'akụkụ enwere ibe ya eme okeluo ya aka ya eri ma ị nwere chi ndị nwere chi ebe kere maka chi ya enweghị ebe ọ nọ onye malụ chi ya ụbọchị ya na-ada aga ya were were onye malụ chi ya ọ bụghị ọgwụ niile ka mmadụ ya-agwọsị ya jee gbuo onye ahụ gbuo onye ahụ maka na chi ga-ekpe onye ahụ ikpe na enwere ibe i mere mmadụ si na ya nwerọ chi dị ka onye ya si na ya enweghị nne na ya nwerọ nna onye mụkwanụ gị i si n'enu daa na chi dị mgbe gboo gboo gboo enu bụ enu enwe ebe ụmụ nwaanyị na-eme chi a bịa ewolu na be nke anyị ọgbụ na-adị ọgbụ chi na ọha e nwere ọnwa ụmụ nwaanyị ji agọ chi agọọ chi nke ha a na-eri ya eburu nnukwu oriri nwoke agọọ chi nke ya gọọ ya na obu mgbe anwa ihe niile na-aga ọfụma ndụ dị mmadụ na-atọ atọ ma kịta onwerezi ihe dịka chi na ekwensu na ọ ihe ndị gboo kwetara ndị gboo nu ma dụ ndụ dụkarịa anyị bụ ndị kwetaziri na nke abụọzi ya a- ndị gboo a na-adịnarị anyị ndụ ọ bụghị ndụ mkpụrụ ọgwụ anụnwa anyị dị kịta ndị gboo a na-aṅụrụ ọgwụ ọ mmadụ e kwuru na baịbụl si na ntaramahụhụ anyị na-ata bụ mmadụ ịhapụ ntọala ndị nna nna ha na etiri anyị na ntaramahụhụ a asị ọkwa m onye ọbụla malụ chi ya ịgọ chi dịkwa iche na ịgwọ ọgwụ mmadụ ịma chi ya malụ ndị ichie be nna ya malụ aja ana be nna ya dịkwa iche na ọgwụ na omenala ka ọ na-eme na ọ bụrọ na onye a na-agwọ ọgwụ ọ ya bụ ihe onye malụ ụkwụ esie ya ike n'ana ebe ọ bụla ị na-aga maka onye na-eti mgbe ọ na-asị chi m e chi m e chi gị anwa ị na-ebeku abụkwana chukwu nọ n'elu na ị na-eti chi m e chi m e chineke fụkwara ya chi m e chi gị ahụ ka ị na-agwa ya bụ ya guardian angel mmụọ ọma m fụrụ n'anya na e nyere m oge niile ka ị na-edu m na-eche m nche ọ ya bụ chi gị anwa ọ ya bụ mmụọ ọma gị enwere mmụọ ọma ọzọ ekecha ma angel gabriel ha ma uriel ma jọ onye nwanụ enwere nke agbọ ya bụ nke ibu nke anwa ọ nke na-eche ụwa niile bụ nke anwa ma nke chi gị inu bụ onye na-eji natala ya ihe n'aka enwere ihe ya pụta ngwa a sị gị na i nyeghị chi gị ihe dị na-emegheri chi gị ihe dị otu a mana emerie ihe dị otu a enwere ndị chi ha na-eme na ọmụmụ ama adị na be ha ọmụmụ ọ chi mmadụ si emie ọmụmụ ama adị be ya a sị na chi ya na ọ maghị chi ya enwere ndị chi ha na-agbachi na ụdị na ị chụwa ego ihe achụtara ya ihe niile anaghị asa ịmalụ chi gị nu ihe niile ị chọrọ dịrị were were na m kwenyesiri ike ma na-agwakwa ndị na-amaghọ ha malị na chi dị chi abụrụ ọgwụ ma chi abụrụ arụsị na ọ chi bụ omenala ọdịnala ekele m daalụ nna m ukwu
Ee, biko kedu ka mmadụ ga-esi wee marụ chi ya
mhm. dịka mụ nwa ka m dị n'obere amụrụ ana m enwe apa dị m n'afọ ebe a ebe a kịta na ihe a ihe a dị ojii a amụrụ ana m apa nwa mee pụta ife dịka ọ na-agbata ọbara ọ gbazuru ije jụba nna m ba ejezi jụba kedu onye ọ bụ amago na ọmam ya ọ nwaanyị nọrọ m ụwa ọ nwaanyị bụ chi m bụ Mgbafọ ihe a meri ya n'afọ a o ji wee kaa onwe ya bụ nwanne nna my father nwaanyị si be di ya nata na-etinye nwaanyị a n'ugbo buru ya sụ ihe dị ume na afọ n'osisi osisi mapụọ nye afọ n'ije ahụ ka nwaanyị mechiri nọrọ nwụọ mana amụrụ ana m nwaanyị meri ya ihe a na mụ na ya adịghọ na mma wee ruo mgbede ahụ nwaanyị ahụ nwụrụ mụ na ya na-elo ilo ochi mama m na-akọrọ m akụkọ a so na enwere onye chi ga-ebido na nwata kwuo na ọ onye nwa nọrọ onye a ụwa enwere ndị egburu n'agha agbara egbe gbawa ọnụ amụọ nwa ahụ ọnụ ya ezu ezu eji mechie nye ọ chi onye a bịakwala ụwa enwere nwatakịrị ahụ amụọ ahụ esie nye ike mgbe chi ya bịara nwa ahụ akwa akwụsị akwa abalị disturb ihe ọ bụla i nyere ya mgbakasị arụ akarịa anya arụ manụ na ọ bụrụgo chi na ọ kwa chi na-achọ ka amara onye ngwa ngwa amara na onye a kpọọ nye afa na ọ ya bụ onye dị ya anụnwa nwatakịrị ebido nwekwa aṅụrị enwe nwa ya-apụta jụ na ya ya aṅụzi ala n'elu ọkwari ofu ọnwa ejejugo eze na onye a bụ chi ya enwere ike emesiwe chi ya nwa nwa ahụ ebido ṅụkwa ala nwa obere oge kwụsị ya ya ṅụsịcha ọ ka chi nke esiwe chi ọdị ya onye ọ bụrụ na ihe bịasiweli mmadụ ike ma ụdị ihe ịrịma ama ụfọdụ dịka nka m kwuru emeghọ a nọkata ejebe n'afa enwere ndị chi ba na-ezikọ onwe ha na nlọ ma enwere ndị ada aghọta nlọ ejee n'afa a sị akwa nọ mụ na-agbakarị kama na ee igwe ndị ukwe amazi amalụ nke bụ ndị kwaya e nwere onye abịa bịa kịta ọ gbaa afa ihe ọ na-agba sọ afa bụ afa chi ọ gbasịa anya ọ bụrụ ya ezigbo onye na-agba afa bịa ọ gbasịa afa ọ kọọlụ na akwa onye a bụ chi gị Zi- gwa ya ihe ya eji mata na onye nwa bụ chi gị i mee ya ọ gaba ndị Igbo ma nke a ọfụma na chi dịnata mkpa n'ihe ọbụla ọtụtụ ihe ịrịba ama ka ọ na-emegasị mmadụ ị chọpụtarọ ya o bido nyebe nsogbu ma ị chọpụtaranụ ya enye chi ihe ọ chọrọ o zuoro onwe ya ike gị nwa enwebe aṅụrị n'otu a ka m si fụta ya ya ndewo nna m ukwu ee ya ya bụ na onye nke ee chọọ ịma chi ya ga-eje n'afa ma ọ bụ ọ bụ na ọ fụrụ ife ịrịba ama ndị ọzọ ọ ga-eje n'afa gbaa afa a gwa ya onye bụ chi ya ozugbo onye na-anọrọ n'ụlọ mmadụ enwere ike iweta afa mmadụ ma ọ bụ mmadụ agwa mmadụ sị ya biko jee gbaalụ m afa ka ị gbata onye bụ chi m na m anọrọ nso maybe ndị nọ mba ofesi ọ ebe ote aka ka ọ nọ nwere ike ịbịanwu o nwere ike ịgwa mmadụ jee gbaara ya afa ka ọ mara onye bụ chi ya a na-eme ya eme.
a na-eme ya eme